karonga ndi boma limodzi lomwe kuli alimi a mpunga ochuluka kwambiri kumeneku kuli kaporo smallholder farmers association kasfa lomwe ndi bungwe la alima mpunga lomwe linayamba mchaka cha 2001 koma linalembetsedwa motsata malamulo a boma chaka cha 2003 Cholinga chake ndi kutukula alimi a mpunga m'madera ena a m'boma la Karonga ndipo limagwira ntchito ndi mabungwe ena a alimi opezeka kumpoto ndi kum'mwera kwa dera la Kaporo komanso madera a Mpata ndi Ntchowo. Alimi ambiri a mpunga akhala akuvutika ndi nkhani ya kusintha kwa nyengo, kusowa kwa misika yodalirika, mbewu yovomerezeka komanso mtengo ogulitsira mpunga akakolola. Kudzera ku Kasfa, alimiwa pano akuchita maubale osiyanasiyana. Ena mwa maubalewa apangitsa kuti alimiwa akhale pa ulimi wa mgwirizano ochulukitsa mbewu ya mpunga komanso kulima mpunga okudya. Mu nyengo ya za ulimi ya chaka cha 2020 kufikira 2021, alimi oposa 830 ndiwo anachita nawo ulimi wa mgwirizano wa mpunga. Kuonjezera apo, alimi 15 ndi omwe anatengapo gawo pa ulimi ochulukitsa mbewu ya mpunga. Mwa zina, alimiwa tsopano akugwiritsa ntchito mbewu yovomerezeka kuti akolole zochuluka. Mlangizi wa komiti yaikulu yoyendetsa bungwe la Kasfa bambo Howard Msukwa ati mbewu yovomerezekayi yabweretsa kusintha kwakukulu. Mgwirizano umene wabwera ndi chinthu chanyuwani choti ukumalimbikisa kulima mbewu yovomerezeka imene ili ya certified pa chizungu imene imene ilili kumindako yapereka kusintha kwakukulu pa nkhani ya kakololedwe. Certified seed imene tikulima kuyambira chaka chatha kufika pano ndiyosinthika. Kaonekedwe ka mmene mpunga ukuonekera komanso mmene ukuberekera m'minda n'chimene chikuperekanso chilimbikiso kuti alimi azichikonda kwambiri. Bambo George Mkachali, omwe akuchita nawo ulimi wochulukitsa mbewu, akuti mgwirizano omwe ulipo wathandiza kuti azipeza mbewu yabwino pamtengo wabwino komanso pafupi, pozindikira kuti kale ankangodalira mbewu yochokera ku malo a zakafufuku wa mpunga a Lifuwu m'boma la Salima. Ubwino wa mbewu wa- wa mbewuyo ndi wabwino pakuti yield iyo imakhala ya- ya- yambiri Eh, kamunda ka- kakang'ono mpunga umakhala wambiri umakolola za- zambiri yield koma uka- mbewu- mbewu mbewu yakale ija Tikalima pa- pa- pa- pang'ono no yield, poor yield. Tikalima pa pakulu poor yield. Nye- nye- Nyengo kusewa nyengo pakuti yield yo ayiweme kaso mbuto yake ili fast kufu- ku- ku- ku- ku- ku- kubere- kuberekesa mm, ichi masi- masidi cha imakhala bwino. I- eh. Kangi condition yake imakhala bwino kuti imachita fast fast kuti kusha mbuto zikapanda kale zira zikasuzanga. Maphunziro komanso upangiri omwe Casfa imapereka kwa alimi ake zathandiza kuti alimi asamaone ngati kutaya ndalama pomwe akugwiritsa ntchito chuma chawo pogula mbewu yabwino komanso zipangizo zina za ulimi. Izi ndi kaamba koti anazindikira kuti kutero n'kuonjezera phindu lomwe amapeza. Migwirizano yomwe gulu la Casfa limachita ndi abwenzi osiyanasiyana, kuphatikizapo Nasfam, yathandiza kuchepetsa mavuto a misika omwe analipo. Ubwino wina ndi wakuti pokonza mtengo wa mbewu zawo, pamakhala zokambirana pakati pa nthumwi za Casfa ndi ogula mbewuzo. kuti alimi amakhala assured kuti chaka chino msika uliko akakhala kuti ali ndi contract ndiye uh, kumapeto koti msika uli pafupi a bodi amakakumana ndikukambirana kuyendamo mbizinesi yonse kuyiona ndikugwirizanano mtengo woti okay mtengo uwu ndi umene tiapasire alimi. Koma chosangalatsa nchoti mtengo umene timapasira alimi pakati pa pa program ya mgwirizano umakhala mtengo woti alimi samaukaikira umakhala mtengo wabwino kusiyana ndi mtengo wongogulitsa mpunga wachisawawa. Mayi Donia Mkonongo ndi mlimi wa mpunga ndipo akuchitira umboni kuti asanayambe ulimi wawo amakhala atasainira kale mgwirizano omwe umaonetsa mtengo woyambira. Kamba ka ichi, anasiya kugulitsa mbewu kwa mavenda omwe akuti ankawabera kwambiri ndipo akhala asakuchita bwino pa ulimi wawo kwa zaka zochuluka. zimene timapanga pa mtengo timakhala pansi timaitana aja tikaitana amabwera ndikuwauza akanena mtengo waung'ono timaasusa kuti ayi simunatithandize pamenepo chifukwa mumpunga timataya zambiri timataya mankhwala timataya amafetereza zonse ze ndi ndalama timawerengera ngakhale ukakhala ndi ng'ombe yako ukhoza kuwerengera ka uma- umataya energy ndi timauza kuti zimenezo ayi mtengo ndi waung'ono ndi amatimvesa amatikwezera ndithu mmodzi mwa alimi odalirika pochulukitsa mbewu ya mpunga ku derali ndi bambo charles mwenderire a m'mudzi wa Mwakisulu, mfumu yaikulu Kilipula. Iwo ati anayamba kulima mpunga wa Kilombero mchaka cha 2000 koma phindu lenileni anayamba kulipeza mchaka cha 2006 pomwe anayamba kugwiritsa ntchito mbewu yovomerezeka. kulima popanda mgwirizano zimavuta timangogwiritsa chisawawa chifukwa ogula uja amangobwera mmene afunira iyeyo koma wangwirizanowo ndiku- ndi ndi confidence yonse kuti ndi- ndi- ndipindula nawo Eh, mmene anatiuzira kuti "Ah, ngati sitigula mpunga wanu muli ndi ufulu kupita kulikonse kutenga loya kuti amutani amuthandizeni ndi mmene anatipasa mphamvu kuti mpaka nditani ndilimbikire ndigwire mpunga ndilime mpunga ne tinagwirizana chifukwa kumbuyo kuti timangolima mpunga amati mu- kumbuyo mwina ma 2016 before 2016 chanyu Amangobwera munthu ndi de- ndi thini amangotenga mmene afunira. kuyenda bwino kwa zinthu ku kasfa kwachititsa kuti miyoyo ya anthu ambiri kuphatikizapo amayi isinthe monga akufotokozera mayi grace nguti omwe ndi membala wa tikolerane club ku mpata association yomwe ili gawo limodzi la bungwe la kasfa Ife alimi tinali kumbuyo tinkalima mpunga yathu koma osapeza msika wogulisa mpunga motani molondola. Tikamalima amavenda amabwera kuzatigula mpunga matini akuluakulu zili zili zima zimadebe zawo zija koma ndalama zochepa koma panopa. Monga ife, aliyense amene ali ku Nasfam timapindula, timaphunzitsa ana masukulu kudzera mu ulimi, timamanga manyumba kudzera mu ulimi. Alangizi ngati Colex Kumwenda amathandizira alimiwa ndi upangiri wosiyanasiyana kuphatikizapo kuti mpunga ukhale osamalika komanso opatsa kaso pa nthawi yomwe ukugulidwa. Iwo atinso kudziwiratu za mtengo wa mbewu komanso kukwaniritsa malonjezano a mu mgwirizano ndi kupereka mtengo wabwino kwachititsa kuti alimi ambiri asamathawitse mbewu kukagulitsa kwa mavenda. Ife tili pa mitengo paja tikapanga specify kuti mtengo umene tiyamba 275 mtengo umene uja umakhala woyambirira timaonetsetsa kuti mtengo uja ife ize tisakhale pansi yayi Mm, chifukwa chake nthawi zambiri tikamagula mpunga uja timakhala always above what above the price imene inapangidwa inapangidwa indicated mchani yamwe mtiri mu contract timaziwa kuti tikangophonya olo ivi ndike tima timakamboso kuti kugula mpunga ifeyo tizayamba kugula pa 1 June timatha kunena and always imene timakwanirisa ena mwa alimi ati chinsinsi chakuchita bwino pa ulimiwu ndi kulimbikira, kukhala pagulu komanso kuchitira zinthu limodzi. Timatsatira ngodya zinayi, kukhulupirirana pagulu kuti tikhale omvetserana. Monga chairperson wa market athu ndi awa abambo Mwandirire akangotiuza kuti tiyeni tonse tikhalire limodzi tipange chakuti tonse chimodzi, tiyeni tifese nazale yathu tsiku limodzi tonse timayendera ziti zimenezo. pa mgwirizano wathu. Ndiyeno nthawi zino tsopano tifuna kutani kamene tikuonamo kambewu kena tizichosa ndikutani kutaya zonse timangogwirizana pa gulu yathu tonse mmene tilili. Kupatula ubwino okhudzana ndi ulimi, bambo Msukwa akutsimikizanso kuti alimiwa ali ndi ndondomeko ya insurance yomwe ikuwathandiza pomwe agweredwa zovuta. Ah, kwa nthawi yoyamba nkhani ya mgwirizanowu yabweretsa zinthu mo- ngati za insurance zoti alimi ifeyo kumizi sitimaziziwa kuti munthu ukhoza kukhala pa insurance koma panopa ndithu alimi amene tili pa mgwirizanowu tili pa insurance taonapo anzathu angapo amene zavuta mmakwawomu akuthandizidwa pa nthawi ya zovuta chifukwa cha mgwirizano umene uka- uli pakati pa alimi ndi ifeyo a a association pakadali pano alimi a mpunga omwe ali pansi pa bungwe la kasfa ku karonga ali ndi maloto akuluakulu omwe ndikuphatikizapo kugula ng'ombe njinga za moto galimoto